Tá muid ag seo inniu mar mhórphobal na Gaeilge le teacht suas le plean Gníomhaíochtaí gur féidir linn dul i ngleic leis na fadhbanna atá ann faoi láthair maidir le cearta teanga an phobail. Nach bhfuil cearta teanga againn mar is ceart? Bhuel, ár gCoimisinéir Teanga, duine atá in ainm is a bheith ag cosaint ár gcearta teanga,

Cnámh droma láidir ag pobal na Gaeilge agus go bhfuil cearta bunúsacha á éileamh againne ó thuaidh agus ó dheas ar son na Gaeilge. Bhuel, is dócha tá na fadhbanna céanna ann, b'fhéidir ar leibhéal níos bunúsaí ó thuaidh. But is iontach a fheiceáil go raibh réimse leathan daoine ann, ón Tuaisceart, ón Deisceart, ó gach uile Ghaeltacht sa tír agus bhí teachtaireacht faoi leith ag teacht ón Ghaeltacht, áit nach bhfuil bunseirbhísí ar fáil do mhuintir na Gaeltachta, nach féidir le na páistí seirbhísí bunúsacha a fháil nuair nach bhfuil fiú Béarla acu, gur gá dóibh géilleadh do theanga nach bhfuil acu toisc nach bhfuil bunseirbhísí ar fáil as Gaeilge agus. Cabhraíonn teachtaireacht mar sin, teachtaireacht soiléir ón Ghaeltacht, leis an mórphobal na Gaeilge ar cén sprioc atá againn le cruinniú mar seo. Bhuel, sílim,
rud a tháinig amach as an chruinniú ná go bhfuil daoine iontach tógtha faoin rud agus tá sé maith sin a fheiceáil ins an deisceart. In amannaí síleann muidinne sa tuaisceart go bhfuil daoine ins an deisceart go bhfuil rudaí i bhfad níos fearr thíos anseo i dtaca leis an Ghaeilge i gcomparáid leis na rudaí atá sa tuaisceart. Agus anois tá sé sa, tá sé maith le feiceáil go bhfuil daoine anseo tógtha agus tuigeann siad go gcaithfidh siad rud éigin a dhéanamh leis an, leis an, an Ghaeilge a shábháil agus na hionsaithe atá déanta ag an Rialtas agus ag dreamanna eile troid in éadan na rudaí sin atá ag dul ar aghaidh. Nílimid ag caint ar rud éigin. atá ag an deireadh sa bhunreacht. Tá sé seo fite fuaite in achan ghné de thógáil na tíre ar an dá thaobh den teorainn, sa chóras oideachais agus sna meáin chumarsáide. Tá sé an-tábhachtach go deo go mbeidh cearta bunúsacha ann do lucht labhartha na Gaeilge agus ag an leibhéal is bunúsaí gur féidir leat teagmháil a dhéanamh le do Chomhairle Contae nó leis an Rialtas agus seirbhísí bunúsacha a iarraidh trí mheán na teanga náisiúnta. Bhuel, tá mé tar éis a bheith ag teacht ó chruinniú poiblí a bhí ann do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta thuaidh theas a bhí i láthair agus bhí sé an-shásamhala go raibh aontas trasna an bhoird gur chóir dúinn gníomhú anois ach go háirithe ar na moltaí a tháinig chun cinn ó Choimisinéir Teanga agus é fógartha aige go bhfuil sé ag éirí as oifig. Ach chomh maith leis sin bhíomar ag breathnú ar rudaí a bhaineann le cúrsaí ó thuaidh agus eile. Bhí an-chuid moltaí ón urlár agus moltaí thar a bheith fiúntach atá. iontu. Rudaí ar nós go mbeidh léirsiú mór déanta, go mbeidh iarracht déanta dul i bhfeidhm ar na meáin, ach go háirithe na meáin Bhéarla, agus go mbeidh go leor leor eile le déanamh freisin. Ceann de na moltaí is dócha is tábhachtaí a tháinig chun cinn ná go mbeadh grúpa oibre bunaithe anois go gcuirfidh siadsan straitéis le chéile leis na moltaí sin ar fad a chur i bhfeidhm. Agus le sin a dhéanamh caithfidh grúpa éigin seilbh a ghlacadh ar an rud so bhí Julian, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge, Julian de Spáinne, ag caint faoi ghrúpa oibre a tharraingt le chéile leis an rud a eagrú agus le straitéis a tharraingt le chéile agus sílim go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfaidh siad sin agus gur sin an chéad chéim eile atá de dhíth. Bhí mé an-sásta leis an líon daoine a bhí i láthair inniu. Léirigh sé sin go bhfuil, is dócha, pobal na Gaeilge agus Gaeltachta spreagtha le gníomhú anois ach go háirithe ó d'fhógair an Coimisinéir Teanga go mbeidh sé ag éirí as oifig. Ach chomh maith leis sin, is dócha go bhfuil daoine le cúpla bliain anuas, ag feiceáil go bhfuil an-chuid droch-chinntí á ghlacadh agus i gá dúinn gníomhú ar na droch-chinntí sin.
Ach sílim go gcaithfidh na ceannairí, na ceannairí atá ins an rialtas, na ceannairí atá san earnáil phoiblí, na ceannairí atá ag obair in earnáil na Gaeilge, in earnáil na meán cumarsáide, a bheith dáiríre agus cur in iúl go neamhbhalbh go bhfuil tacaíocht acu don Ghaeilge agus nach bhfuil siad ag dul a chur na Gaeilge in áit na leathphingine mar atá déanta le roinnt blianta anuas agus an leithscéal ceannann céanna a bhfuil atá ag éirí meirgeach go leor fán am seo nach bhfuil go leor airgid sa tír. Tá sé. níos tábhachtaí ná cúrsaí airgid anseo.